kedu ihe Ebuka Obi mere unu kedu ihe Ebuka Obi mere ofu onye sakene m ihe Ebuka Obi mere kedu ihe evangelist Ebuka Obi mere ga-abụ every time

ndị Igbo kpụ ya n'ọnụ ndị Igbo kpụ ya n'ọnụ ihe na-ewute m n'ihe a I am not saying this thing ka nwe eh, ka ndị mmadụ tobe mụnwa I don't need it I want to say the truth he's our brother he's our Igbo brother everybody kpụ ya n'ọnụ he's now a topic ebe ọ bụla i rutere ebuka obi ịgbara bụ ebuka obi ịgbara gbara ebuka obi iri a na-eme ebuka obi aa aa is it a curse na onye igbo welitere isi izi si gwagodu m ebe ọ bụ arụ na ebe e kwuru n'akwụkwọ na onye igbo amabụnata mmadụ we know so many people

Suleiman na-eme nke ya. I have never seen somebody from their city condemn Suleiman. I don't understand our Igbo people. Ọ na-agbakasị m obi. Otu a ka a kpụ Mbaka n'ọnụ mgbe nke and the same people will condemn you, the same people will still come and eat in your table. Otu a ka a kpụ Mbaka n'ọnụ mgbe nke Mbaka. Ma ndị ya na ha nwe the same faith.

chineke wee wee zie ya ọ nọ na yoruba wee na-eme ihe chukwu si ziri ya mebe okay ọ bụrụ na ọ bụrọ chukwu si ya mebe ka anyị wepụkene chukwu ọ bụrụ na ọ bụrọ chukwu ziri ya mebe mana ọ na-eme that thing wee bụrụ our brother wee nwee afa is it not a testimony ọ bụrọ ihe ịkụ aka ka ọ bụ ọ bụrọ ihe anyị ga-eji kelebe chukwu na our brother is doing well that our brother is doing well that our brother is doing well every time every day a na-find one fault a na-achọ one reason a na-achọ ọ bụrụ na unu nwere pure evidence against that young man unu aka provego since unu aka ewepụtago since I was watching you people m sị ka m na-egeke n'okwu a because ọ bụrụ na unu nwere strong evidence against him unu akapụtago n'ịntanetị gbaa ya ọtọ mana ihe baịbụl si bụ ya- be your brother's keeper anyị kwesịrị ịdị na-ekpuchi nwanne anyị ọ bụgodu na ọ dị njọ anyị na-ekpuchi esi achis ka o nweke na onye igbo wuru nụ TB Joshua ewuchago TB Joshua wuru gwodo gwodo gwodo gwodo gwodo anyị nwa bụ ndị igbo na-eji akwụna nanyị na alahụ n'ute Nobody have opened their mouth. Anyị emepere ọnụ anyị condemnuo ya. Our own nke bụ nke anyị wee bidozie nke I went to na ọ ma ezuike. Mbaka bido nke ya sị ọ ma ezuike. Ah, Shame on us. Ihere na-eme m. I don't know the problem that we have. onye kasị gị ihe a na-akọ onwero nke dị n'akwụkwọ akọbite ofu ee na onye isi ji wee jebie call miracle na o mee ya ka ọ fụ ụzọ Mr Ibu ji wee jebie na o mee ya ka o me nka Ebuka sịrị na ya bụ Jesus ọ sị ya bụ Jesus na he is everybody ọ sị ya bụ in fact let me ask you question is it a miracle ka eji ama a true man of god is not by miracle is not by prophecy The Bible says, By their fruit we shall know them. It's not all about miracle, it's not all about prophecy. They are made true servants of God. Oh, he you hear? Omeronka, Omeronka. What is our problem? Ya ka na-esi ka m pụta n'abalị a ka m na unu kpaa anya Ah, onye kasị m ọ ma TB Joshua is still alive biko nụ, ya ka m sịrị ka m jụọ mama onye kasị m TB Joshua is still alive ya ka m sị ka m jụọ ka m mara ihe this young man i think i know the problem of igbo people the problem that we have that we know it all anyị ma ihe well well there is a lot of gift in us and that gift mee anyị anyị afụzi where to use it we start using it against ourselves ọ bụkwa sọsọ ebe Ebuka Obi nọ gọdị ị gwa onwe gị eziokwu ịma na ya ka ị na-aya na family be nna gị ị gwa onwe gị eziokwu ịma na ya ka ị na-aya na be di gị the same brother the same father and mother that wicked uncle a na-akpọ was once your brother your your father brother or your your mother brother now the same thing gị na nwanne gị ga-etokogide rigide nri n'ofu efere o nwere ka i si kpata ego rụọ ụlọ ọ bịa nyibere gị ọgwụ ọ bịa fightịra gị chọba ihe ọ ga-eme chọba ihe ọ ga-euse against you ụmụnne m how long will you continue like this is it not better na anyị bido gwawa onwe anyị eziokwu ị na-arụ ọrụ n'ọfịs kama ị ga-enwekwa promotion once ọ bụ onye igbo bụ head na that office achụọ gị achụọ n'ọrụ anyị echetaghịzi na anyị bụ nwanne anyị were oke ọchịchọ wee buru ụzọ now now check out ihe gbasata this case Ebuka Obi gekene ntị check kene ka ị ma ma o nwere onye yoruba na-ekwu against him onwero you are right his ministry is, is still alive check kene ka ị mara ma o nwere onye hausa na-ekwu against him ndị machachacha ndị fụchachacha ndị niile na-ekwu against him bụ ndị igbo

If you don't have job, you don't have family uh, uh, uh, this thing to do. Go home and do your, your family work. Go and settle with your family. What is the problem that we have? Kai! onwezi onye nwere aka ọrụ na-abụrọ ikpe iwere ite nwanne gị nwoke ị condemn ya condemn ya condemn ya ihe everybody kwesịrị ịdị n'aṅụrị oh glory be to God glory be to God finally

no yoruba have ever used it against him ya bụ kelere onye igbo mere ya a sị ọkwa man of god ọkwa woman of god unu echefuo na flesh is flesh na mmadụ bụ mmadụ unu chọziri ka onye ahụ gbaba ebe ka ọ bụ man of god and woman of god ọ bụ god n'onwe ya igbo please chegharịanụ chegharịanụ chegharịanụ ebe ọbụla nwanne gị si enweta ten kobo ọ dị gị ka ị ga-achụpụ ya amarọ m ihe na problem gị ihe na problem na-abụ na onye a na-erijuzi afọ nnukwu ka ọ gịnị amarọ m ma problem na i don't know the kind of jealousy bagoro anyị arụ that we don't have any other assignment na-abụrọ ikwu maka mmadụ ibe anyị na-abụrọ itukwuru ala ị na-ekwuba anyway anybody na-ekwu against you na-ekwu ya because you're on top your level and their level are not the same because ị nọ na the same level they don't have nothing to say once you're a mango tree that bears a good fruit you must receive stone but if you don't bear good fruit o nwerọ onye ga-enegide gị anya ma ọ fọdụ ị throw stone on you